sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook biko sonyere anyị na YouTube subscribe debe anyị ihe unu nwere chakere unu anya ee anyị bụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo na-akwado na-agba mbọ ka asụsụ Igbo ghalụ ifu ee e nwere ajụjụ nke anyị ji wee bata n'afịa ụbọchị nke taa ee ejogo ee ya bụ ajụjụ wee bụrụ na n'uche nke gị na ọ dị gị ka ewelu ọnọdụ onye isi ala wee nye onye Igbo n'aka na ife ọ ga-adịla anyị bụ ụmụ Igbo mma dịka ọtụtụ ndị Igbo si wee na-ekwu ya ọ bụlụ na etu ahụ ee ya bụ na ewelu e, ọnọdụ onye isi ala nye onye Igbo n'aka na ọ ga ọnwa ha na-anwa adu anyị aka nsogbu agaghị adịkwa ọdọ
ee o mama ngwa daalụ ya gazie ee ọ ga-adịrị gị mma anyị na-eme anya fonye nọ n'ọdụ afịa gị

o daalụ o okwu gị amaka ọ ga-adịrị gị mma ya gazie ee mama ọzọ dị ka ibe ya ee ọ bụrụ na asị gị kwuo ee ime ala anyị a ka ọ dị ka mba amerịka ya na iwelu ọchịchị biafra nye ndị igbo n'aka kedu nke i chere ga-aka mma nke m chere na-aka mma bụ na ọ dụ m ka chi were ọchịchị a nye ndị biafra n'aka
ọ ga-adịrị anyị na mma alaịkị m ka ndị Igbo anyị chịa ya bụ na onye Igbo chịa na ife ga-adịrị ụmụ Igbo mma ihe ga-adịrị anyị mma site n'aha Jizọs Kraịst amen ee ọzọ dị ka ibe ya mama bụ na a sị gị kwuo ee n'ime be anyị a bụ Naijiria ka ọ dụ ka mba Amerịka ya na eh, iwelu ọchịchị biafra nye ndị igbo ya iwechighata eh, biafra na ala igbo kedu nke ị ga-ewelu si wepụ- si wechitara anyị uh, biafra na ala igbo anyị
ya ma ọ bụrụ na asị gị welu na ị ga-ewelu ka iwechighatara anyị biafra Ee, si wechitara karịa ịgbanwe be anyị ka ọ dị ka mba amerịka anyị- si wechitara anyị na si wechitara anyị na be anyị o mama daalụ asịsa gị amaka ọ ya adịlị gị mma ee ị nọ n'ọdụ afịa gị ị ya azụ nke ọma ị ya azụta uru ma azụta ọghọm ya gazie
asị m kwuo ebe m pụrụ ebu na Biafra abụọ dịrị maka ọchịchị Naijiria maka na ị nee anya ihe na-eme na naijiria ịfụ na kemgbe 1960 naijiria nwere indipendensị ndị ọcha si ndị ọcha nye anyị efe ka anyị chịbe onwe anyị ma ọ bụ mgbe ọbụla ahụ furu mmadụ na naijiria wee ruo taa ihe mụ na-akọwa bụ na inye ndị Igbo ọchịchị ka ha chịba Naijiria nọkwa ọ dụ ka a sị ka iwere iko kunye enwe mmanya o nwere ike ọ ṅụcha mmanya ahụ ọ magoro n'elu osisi iko ga-efu mmanya ga-efu na nke mụ na onwe m na-ekwu bụ ebe olileanya m dị bụ Chineke nyere anyị aka dịka o nyere ụmụ Izrel na ala Ijipt ka anyị pụọ na Naịjirịa nwere Biafra anyị ana m eche na ebe a ka ọ ya-akara anyị mma ya bụ na ife ị na-akọwa bụ na eh, ịkwadoghị ma ọ bụ na ịkwadoro ka onye Igbo bụrụ onye isi ala Naịjirịa inye onye Igbo onye isi ala na Naịjirịa mara mma ma ọ bụrụ onye Igbo ga-adọtara anyị oke anyị na izu oke mana isiokwu m bụ m kwuchakwa agachiekwa m azụ n'okwu mbụ m kwuru isiokwu m bụ sị nye anyị biafra sị hapụgodi naijiria ahụ nna anyị daalụ ee okwu gị nke ikpeazụ a banyere na ajụjụ nke abụọ ee m kwesịbulu ịjụ gị mana nke bụ eziokwu na iwelugo ofu iche tụgbuo nnụnụ naabọ ehe ya bụ daalụ ọ ga-adịrị gị mma ee ịnọ n'ọdụ afịa gị ị ga-azụta uru ị ma zụta ọghọm etu a ka ọ ga-adị n'aka ka ọ chịa n'uche nke gị ọ bụrụ na onye igbo chịbe anyị ife ọ ga-adịrị ndị igbo mma ma a sị gị kwuo n'uche nke gị ọ bụrụ ndị igbo chịbe anyị ma ịbọrọ ọdụ Ehe. ee
ya bụ na ọ bụ na onye Igbo chịba na ife ga-adịlị anyị mma ya emụ nke abụọ ọzọ dị ka ibe ya bụ na a sị gị were ee eh, imebe anyị bụ Naijiria ka ọ dụ ka mba Amerịka ya na asị ka ka ewechighatakwa Biafra wee nyekwa ndị Igbo kedu nke ị ga-ewelu okay nya ebe ị nọ bụ ka ewelu biafra nye ndị igbo karịa imebe anyị ka ọ dụ ka mba amerịka ee nne daalụ o asịsa gị amaka ee ọ ga-adịrị gị mma ifụ na ị nọ n'ọdụ afịa gị ị ga-azụ ọfụma zụta ulu ị ma zụta ọghọm Ee, etu a ka ọ ga-adị wee ụzọ ajụjụ naabọ ka anyị nwere ịjụ gị n'ụbọchị nke taa nke mbụ bụ na asị gị kwuo n'uche nke gị ọ bụrụ na asị ka onye Igbo maọbụ ka e were ọchịchị Naijiria nye onye Igbo n'aka ma ọ bụrụ ee na asị gị kwuo n'uche gị ife ọ ga-adịla anyị bụ ndị Igbo mma ma asị ka onye Igbo chịbazie Naijiria obere uche m were onye Igbo isi onye Igbo amaka maka na onye ma nkụta na-ama ya nkụta aka n'ọnụ onye amaghị nkụta maa ya aka n'ọnụ ọ taa ya ya bụ na I believe na ekwetara m na onye Igbo chi onye Igbo na ọ mago ebe ọ ya akpa ya aka ọ gaba mara ebe ọ ya akpa ya aka o kwechiri ị ghọtago etu a ka ọ dị nna anyị daalụ maka asịsa gị ee nke abụọ ọzọ dị ka ibe ya bụ na asị gị welu ee ime naijiria ya imebe ani a bụ naijiria ka ọ dụ ka mba amerịka ya na ee iwelu biafra wechiyatakwa n'ani igbo a sị gị were ụzọ ife naabọ a kedu nke i ya ewelu ewelu m iwe ya biafra ka ọ bụ ala anyị ya ka m na-ewere mana a gbaa mbọ fụ na ndị ya elekọta biafra anya bụ ndị bu ọbara biafra maka i werukwa ya nye onye bu ọbara naijiria ọrụkwa ibi ogiri n'ọnụ oke
otu a ka ọ dị daalụ Ọ, nna anyị daalụ o, Ee, onye nwe anyị gbaa ụnụ ume daalụ ọ ya adịla anyị niile mma Ee, ya. daalụ na chukwu gọzie gị ụnụ ọ na-anụkọ nwaanyị